Ee, ihe ọma mere anyị taa. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochukwu Ikeogwu Benjamin. Ee, tata n'ihi ajụjụ ụfọdụ n'ime unu na-ajụ maka ọjị ọjị ọjị ọ ya maka anyị bịara ka anyị kọwaa maka na ụfọdụ na-ajụ onye na-eso ụzọ kraịst o kwesịrị ị na-agọ ọjị ma ọ bụ ị na-awa ọjị ma ọ bụ ị na-ata ọjị ụfọdụ na-ahụta ndị na-ata ọjị ma ọ bụ ndị na-agọ ọjị dịka ndị na-efe arụsị ma ọ bụ ndị na-eme ihe adịghị mma ọ ya ka anyị chọrọ ka anyị mee ka o doo anya ọjị abụrọ ihe ọjọọ mgbe ndị Igbo chọpụtara ọjị n'ani Igbo anyị matara na ndị Yoruba na-akọ ọjị ndị ugwu ndị Awụsa na-ata ọjị mana ndị Igbo na-agọ ọjị ya bụ ndị Igbo hụtara ọjị dị ka ihe ha ga-eji na-ekpe ekpere ya bụ na ihe ọjị bụ n'ani Igbo bụ iji wee kpee ekpere iji wee yọọ Chineke Chukwu okike Chukwu kere ihe niile iji wee yọọ ya ayịyọ ka o meere anyị ihe dị anyị n'obi ma ị na-eje ụka o ma ị dị eje ụka ị na-eme obodo ị na-eme nke ọbụna ọ ihe i bu n'obi bụ ihe ikpe dịrị gị mana na ịgọ ọjị abụrọ ajọ ife n'ani Igbo ihe dịrị gị mkpa bụ ige ntị mgbe ọbụna a na-agọ ọjị ị mara ife onye na-agọ ọjị kwuru ọ bụrụ na ị na-efe chineke kwere na Kraịst onye na-agọ ọjị wee gọba ọjị gọdọluchie kpọba alụsị kpọba ajọ mmụọ dị iche iche mgbe ahụ ka ị gaghị ekwe ise dịka na ụfọdụ na-ajụkwa ọ ikwe ise ka ọ ikwe amen amen bụ n'ọnụ oyibo ise bụ Igbo i nwere ike ikwe ise maọbụ ka ọ dị otu a maọbụ ya gazie maọbụ ka ị gọrọ ka o lere ọtụtụ ihe i nwere ike ikwu iji wee sị na ị kwadoro ihe o kwu maọbụ ya lee maọbụ ya gazie maọbụ ka ọ dị otu a maọbụ amen maọbụ ise ihe niile a bụ ofu ihe ọ bụrụ na ọ kpọọ nke megidere okwukwe gị ị gaghị ekwenye ise ma ọ bụ ka ọ gazie ma ọ bụ ka o lee ma ọ bụ ife ndị ọzọ o doro anya ee ndị na-ajụ na ọ na-akpọ ndị ichie ma ọ bụ ndị mbụ na ndị egede ịkpọ ndị ichie mgbe ọ na-ekpe ekpere abụghị ihe ga-enye nsogbu na ife anyị na-akọwa bụ gị onye na-ekpe ekpere ị na-akpọ ndị ichie kpọba ndị ichie bụ ndị ezi ndị ichie maka na ndị ichie ma ọ bụ ndị mbụ na ndị egede bụ ndị nna nna anyị fa buuru anyị ụzọ bie na ala dịka etu ndị ụka si wee kwenye na onye nwụrụ anwụ mere ezigbo ihe bụ saint n'olu oyibo na onye a bụ saint unu na-afụ saint john saint peter saint matthew ihe a niile bụ ụmụnne anyị ndị biri ndụ n'ụwa mere ezigbo ihe kpara ezigbo agwa e wee chọpụta na ha biri ezigbo ndụ ha wee bụrụ saint n'otu aka ahụ o nwere ndị nna nna anyị fa ndị biri ezigbo ndụ mana ikekwe oge ụfọdụ o nweghị onye gbara ama ọ ya kpatara na mgbe ị na-agọ ọjị agọzina sị ndị ichie bịanụ taa ọjị ma ọ bụ ndị mbụ na ndị egede taanụ ọjị kwuwe ezi ndị ichie anyị taanụ ọjị ezi ndị mbụ na ndị egede anyị bịanụ taa ọjị ọ nya bụ ihe dị iche anyị na-akọwa o doro anya maka na o kwere anyị ghọta na o nwere ụfọdụ ndị anyị maara na ha biri ajọ ndụ dịka ndị na-egbu mmadụ ndị na-atọ mmadụ ndị na-akọ nsị ndị na-enye nsị ndị na-ata amusu ọ bụrụ na onye a bisie ajọ ndụ nwụọ i jezie ị kpọba ndị ichie niile bịa taa ọjị ama m ma o kwere ghọta n'ihi ya i kpee ekpere kwuo ezi ndị ichie anyị taanụ ọjị o ezigbo ndị mbụ na ndị egede anyị bịanụ taa ọjị o a bịakwanụ n'ọjị ọjị igbo ji agọ ọjị maka na ụfọdụ amaghịzi ihe a na-akọ ụfọdụ bụ a bịa ebe a na-eme mmemme o bubute ahụha aṅara dọba ị jụọ ya sị na ya ebutego ọjị ụfọdụ amazikwu ihe dị iche ọjị igbo na ọjị gworo ka anyị na-akpọ ọjị awụsa ọjị igbo ga-ebido na atọ wee gbara gara ruo na asaa ma ọ bụ karịa afụgo m ọjị gbara iri na isii ọjị gbaa atọ ị ma na ọjị ikenga ọ gbaa anọ ị ma na ihe ọma ọjị ọmụmụ etu a ka ọ dịrị ohere adịghị m akọwarịrị ya ruo na nke asaa ọ nke asaa ka ọ na-abụ ọ gbaa a sị ka a kpọọ oriri ọ bụrụ na ọ gbaa isii Ị ma na ọjị metụtara ndị ichie? Ma ị gụọ akwụkwọ m The True Origin of Igbo and Her Culture, ị ga-afụ ebe m kọwasịrị ya. N'akụkụ nke ọzọ, nzu nzu a na-aka ma ọ bụ nzu a na-atụ nzu na onwe ya abụrọ ajọ ife nzu dịara onwe ya ọcha etu a o si acha ọcha nzu ọcha igbo ji anabata ọbịa mana ọ bụ eziokwu na ọ bụghị igbo niile nabatara nzu maọbụ na-atụ nzu maọbụ na-etu nzu maọbụ na-aka nzu mana tupu ị na-ata ọjị na-erukwa ya anya ọfụma maka na e nwere ọjị ndị gbara afụ ọnụ wee dịrị gaba anyị agaghị akọwasị ihe niile n'ikuku mana nke ọ bụla ị na-eme ife ya saa n'anya n'ihi na anyị erugo n'ezi na anọ ebe ezi gbara ịnọ ụwa anyị nọ na ya kịta a bụ ụwa ọgba aghara ebe ezi gbara anọ ya bụ ị na-ata ọjị maọbụ na-etu nzu maọbụ na-aka nzu maọbụ na-aṅụ mmanya uche gị dị ya maka na a sị na nkwụcha abụghị ụjọ ma i ji ọjị kpee ma i ji chapleti ma i ji akwụkwọ ndị nsọ maọbụ akwụkwọ ekpere ma ọ bụ onyinyo ndị nsọ ma i ji obi gị nọrọ onwe gị kpee ekpere ihe dị mkpa bụ obi i ji ekpe ekpere ya na chukwu ị na-agwa okwu ọ chukwu ga-agwazi gị ma ọ ga-aza ma ọ gaghị aza mana anyị ma na a kpọọ ya n'obi ọcha na ọ na-aza maka na ọ nwere ebe o sere okwu a na-akwa ozu onye nke ọzọ sị na onye na-egbu efi e ji akwa ozu ga-ejirịrị ọjị wee kpee ekpere m sị nwoke ihe ọbụla ị kwenyere na ya kpee ekpere ka akwamozu gị gaa ọfụma ka ị gbuo efi o kpee ekpere ya o nweghị ihe o ji n'aka kpee ekpere vidiyo ya dị ya bụ ọ bụghị iwu na ị ga-ejiriri ọjị tupu chukwu aza gị ekpere ọ bụkwaghị iwu na ị ga-ejiriri chaplet tupu chukwu aza gị ekpere ọ bụkwaghị iwu na ị ga-ejiriri akwụkwọ nsọ tupu Chukwu aza gị ekpere ma ọ bụ na ị ga-ejiriri onyinyo ndị nsọ na ọ bụ ha na i jighị ya na Chukwu agaghị aza gị ọ bụrọ eziokwu ọ bụrụ na ife ndị anyị na-akọwa doro gị anya gị afụ na ọ nyere aka gbasara ya ndị ji maka ife ndị a ejehie ụzọ ọtụtụ ihe ndị a niile anyị na-akụzi ma na-akọwa biko nye aka na-agbasa ya ka ndị o nwere ọtụtụ ndị ọ na-enye nsogbu na-abụ ha nweta ya ọ bụrụ ihe ọṅụ nye ha maka ana m anụ ozi ndị mmadụ ma ndị na-ekene ekene ma ndị nọ na naijiria ma ndị nọ na mba ofesi ya gbasawa ozi a ka ndị ji ihe ndị a na-ejefie ụzọ ka ha ghara ijefiezi ụzọ ma okpu a ka m ga-abịa na nke okpu ụfọdụ na-abụ a fụ onye kpu okpu okpu mmee mmee a sị na ọ na-eme ajọ ife na ọ na-efe alụsị ma ọ bụ na ọ gwọrọ ọgwụ ọ bụrọ eziokwu emesịa ka m ga-akọwasịrị unu ihe kpatara eji nabata okpu ma aka anya n'onu ife ọ lụlụ ma nke a na-agba n'aka ma ọdụ ọkụka wee dịrị gaba ma mkpọ ị gụọ akwụkwọ m a ị ga-afụsị ya ife ọ lụlụ na ife kpatara igbo ji wee nabata ọ bụ eziokwu na ihe ndị a niile batasịrị abata na omenana Igbo mana anyị kọwara na omenana na-eto eto ya bụ ndị dị mma anabata ya ndị adịrọ mma ewepụ ya ọ ga-adịrị anyị mma n'afa Jesu amio ise